ka kisi ani nɛma ɲini ka kɛ ala ka cidenba kan mun kɛra maaw la maa sɔn hɛrɛma ye maa mun ye sunkalo sun sunko ɲuman na ni ka tila k'a bilasira bilasiraliko ɲuman na ka alahu taala deli sunkalo mun n'an y'a kɛ an ye bato minnu k'a kɔnɔna na ala k'a minɛ an ye an ye dugaw minnu k'a kɔnɔna na ala k'a bɛɛ jaabi an ye ala k'an kɛ maaw ye maa minnu n'olu ye sunkalo sun ni limaniya ni baraji ɲini ni ala ye jurumu bɛɛ yafa o ye ala k'an kɛ maaw cɛla maa minnu ye a su jɔ ni baraji ɲini ani limaniya ye ni ala ye jurumu bɛɛ yafa o ye ala k'an kɛ maaw cɛla maa minnu ye layilatul kadiri jɔ ni limaniya ani baraji ɲini ni ala ye jurumu bɛɛ yafa o ye jurumu yafa sira fɛn o fɛn minnu tun bɛ sunkalo kɔnɔna la n'an sera k'an seko kɛ o la ala k'a bɛɛ minɛ an ye ala k'a bɛɛ k'an bolo jurumu yafali sababu ye ala k'a labanko ɲuman di an ma n'a y'a sɔrɔ o de tun y'an ka sunkalo laban ye k'a sun ala kan'an nimisa a la n'ala ye dɔwɛrɛ d'an ma o kɔfɛ an b'ala deli ala k'o k'an bolo jidi ye farankan na ala k'o k'an bolo jidi ye ɲumankɛ la ala k'o kɛ farankan ye an ka darajaw la ala k'a laban ko ɲuman di an ma an ka taabaw ala ka hinɛ olu la ala ka yafa k'o ma k'an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲ'an taga don na diinɛ faamu ɲuman ala k'a di an ma ala k'a kɛ alijanna sɔrɔli sababu ye an bolo kumakan minnu n'an bɛ k'a fɔ ala k'a kɛ ala kama baaraw ye ala ka an kɛ ka kuma ninnu fɔ ala kama ala k'an kɛ ka ala ka diɲɛ ɲini a kɔnɔna la ala kana foyi niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ fo n'a kɛra alahu taala ka diɲɛ dɔrɔn ye an ka dɔnnikɛla dɔ ka kumakan bɛ yen ibn uthaymin rahimahullah a b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko laysatil fatwa bida'atan yattajiru biha al insan diina kiti fɔlen maaw ye ko jagofɛn tɛ jagofɛn mun n'i b'a jago amama nasi maaw ɲɛma k'a kɛ jagofɛn ye komi e b'a jago maaw ɲɛma walasa maaw ka k'a fɛ wali maaw kana k'a fɛ ko nka kumakan don kuma mun n'i b'a fɔ ala tɔgɔ la kuma mun n'i b'a fɔ ala tɔgɔ la k'o ye kunko de ye o la nin kɛnɛ in sigili ni dɛsɛ t'an tɛ sigi a la alimami malik rahimahullah a fana ka kumakan dɔ bɛ yen a ko ko maa t'i sigi ala ka kumakan fɔli la fo a ka kɛ i n'a fɔ i b'a la ka kuma alahu taala tɔgɔ la kɔrɔ n'i sigila k'i b'a la ka kumakan fɔ ala ka diina kiti fɔ maaw ye i k'i yɛrɛ jate k'a fɔ k'i b'a la ka kuma ala de tɔgɔ la ka kuma ala tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ yan alikiyama jɔ don i bɛna taa jɔ ala ɲɛma siga t'a la i b'i ɲininka i ka fɔtaw la o la an bɛ alaw taala deli an bɛ fɛn mun fɔ ala k'a kɛ ala kama baaraw ye ala k'an ka fɔtaw bɛn ala sago ma ala kana fɛn bɔ an da kɔnɔ an tɛ ala ka jɛn sɔrɔ mun na ala k'a laban ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma anw ni lamɛnnikɛlaw ala ka nin kɔrɔfɔ ninnu kɛ ala ka jɛn sɔrɔli sababu ye an bɛɛ bolo ala kana an kɛ pɔn ye mɔgɔ ka yɛlɛ an kan ka don alijinɛ kɔnɔ an yɛrɛ ka kari ka bin tasuma kɔnɔ ala k'a laban ko ɲuman di an ma an bɛ dugawu kɛ an kɔrɔkɛ ye alusa huda ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka ni a lafiya a ye taara furakɛli mun na ala ka furakɛli ɲuman tɛmɛ ka na ɲuman sɔrɔ hɛrɛ caman b'a la ala k'a ka denbaya latanga kɔfɛ banabagatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ala ka kɛnɛya d'u bɛɛ ma k'an yɛrɛ fana mɛn ala ko baara kɛli la k'o k'an ye an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye insha allah an bɛ nin fana ladɔnniya k'a fɔ ala subahanahu wa taala ka kaloba in talen ba ɲininkaliw caman bɛ maaw bolo minnu dulonnen bɛ o la ka se tile wɔɔrɔ sun n'a ɲɔgɔnnaw ma k'u ka labɛnw sabati inshallah sɔnni an bɛna nɛgɛjuru labila n'o ɲininkali ɲɔgɔnnaw bɛ mɔgɔ mɔgɔ min fɛ walima ɲininkali wɛrɛ n'ala sɔnna ma a ka ɲininkali tɛ kun karamɔgɔkɛ bɛna a jaabi nka ɲininkali fɔlɔ min n'an bɛna o di karamɔgɔ ma yanni an ka sira di kɛnɛma mɔgɔw ma an balimamuso dɔ ye weleli kɛ k'ale bɛ juma seli misiri dɔ la o misiri alimami ka kalan cogoya la ale y'a ye diferansi dɔ bɛ o ni tɔw cɛ dɔɔnin a bɛ fɔra n'i tɛ fɛn min dɔn i k'a dɔnbagaw ɲininka

an bɛ ala deli ala k'an ni an balimamuso jidi dɔnni ɲuman na ala k'a jidi diina faamu ɲuman na
maa mun ka kɔrɔsili bɛ se nin ɲɔgɔnna ma siga foyi t'a la o tigila maa ye maa ye mun mago b'a ka diina la ka d'a kan ninnu ye fɛn fitininw de ye bɛɛ yɛrɛ ka jateminɛ tɛ s'a ma fatiya yɛrɛ dɔnni an bolo fɔlɔ y'a dama ko yɛrɛ ye jango ka taa se fatiya yɛrɛ kɔnɔna la ko alimami y'a fɔ tan a y'a fɔ tan donc mun ka jateminɛ bɛ se o ma siga t'a la o tigilamɔgɔ ye cɛsiribagaba ye an bɛ ala deli ala ka a jidi cɛsiri la ala ka diina faamu ɲuman di an ni a bɛɛ lajɛlen ma ala ka diina kɔrɔta nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bon a bɔra ka ɲininkali kɛ fɛn mun na n bɛ a jaabi jaabi cogo fila la
a jaabi cogo fɔlɔ ye mun ye mhm. o ye eh, n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ alimamiw bɛ ka kalan kɛ mhm. ni kɔrɔna karamɔgɔ don ko kɔrɔna dɔnbaga don fili tɛ sɔrɔ kalan na mhm. nka n'a y'a sɔrɔ n'o fana tɛ fili bɛ sɔrɔ kalan na o kuma in kɔrɔ ye jumɛn ye alimami mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ kɔrɔna karamɔgɔ don ko kɔrɔna dɔnbaga don kɔrɔna kalan sira dɔ bɛ yen o b'a kalan nin cogoya la a dɔ la o alimami bɛ kalan kɛ o kalan cogo in na o alimami bɛ kalan kɛ o kalan cogo la n'a bɛ kalan kɛ o kalan cogo la kalancogo in saritu ye mun ye a b'a matarafa nka n'a y'a sɔrɔ n'o tɛ fo alimami de b'a fɔ ten fili don ka d'a kan maa tɛ se k'a saritu matarafa fatiya kɔnɔna la kɔrɔna bɛ kalan sira minnu kan i n'a fɔ mɔgɔ caman bɛ dɔ dɔn a la cogoya mun na kɔrɔna kalancogo ye kalancogo tan ye kalancogo tan in fana la kalansira mugan kalancogo tan a bɛ fɔ ma ko kira'a o ye tan ye siraw la sira ye mugan ye o kɔrɔ ye kalancogo kelen kelen bɛɛ la sira fila talen don dɔnnikɛlaw bolo ɔ ni maa mun b'a la ka seli n'i ye kalan kɛ ni nin sira fɛn o fɛn mun ye sira mugan i ye kalan kɛ n'a fɛn o fɛn mun ye seli kɔnɔ a bɛɛ bɛnnen don i ka seli ka ɲi a bɛ bɛn i ka kalan kɛ n'a bɛɛ ye o fɔ ma ko alqiraatul ashar o qiraatul ashar ruwaatiw bɛ yen olu ye langali kɛ ka bɔ qiraatigiw yɔrɔ olu ye fila fila ye n'i ye kalan kɛ ni nin fila fila in fɛn o fɛn mun ye i ka seli kɔnɔna la i ka seli ka ɲi a bɛ bɛn i ka kalan kɛ n'a ye o ye kelen o la nin mun n'o bɛ bɛn i ka kalan kɛ n'a ye e man kan ka kalan kɛ n'a dɔ ye fo a k'a sɔrɔ i b'a dɔn i b'a saritiw dɔn i b'a lasulu dɔn a kalan kan ka kɛ cogoya min na i b'a cogoyaw dɔn o ye fila ye a sabanan ye mun ye a tɛ bɛn i ka nin dɔ ɲagami dɔ la o kɔrɔ n'i ye kalan daminɛ ni nin sira kelen ye i bɛ t'o de kan n'i tol'o sira kelen in kan k'a ta i ka kalan daminɛ la fo ka taa bila i tilali o kalan in na e kɔni i bɛ kalan kɛ ni nin cogoya kelen de ye i t'a bɔ a kan a tɛ kɛ k'i b'a fɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ nin kɛ tan walima yɔrɔ dɔ la i b'a kɛ tan n'a y'i diya i bɛ nin kɛ n'a y'i diya i bɛ nin kɛ o tɛ dɛ o ye ka fasi bɔ o tɛ kɔrɔna la n'i ye kalan daminɛ sira kelen kan i bɛ taa n'a ye o sira kelen de kan ɔ o hukumu kɔnɔna la alimami mun n'a ye mɔgɔw laseli

ani alayhumu mun na nin saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na kɔrɔnakalannaw bɛ mun fɔ a la dɔnnikɛlaw bɛ mun langali a la kuma in a lasulu ye ala de ye hum o ye dɔmiri o tugula a la ala ani hum o fila tugula ɲɔgɔn na o la ni mun y'a kalan k'a fɔ ko alayhim komi ala nana alifu mun bɛ ala la o alifu in tɛ se ka to k'a fɔ ko alahum n'i y'o fɔ o bɛ kɔrɔ wɛrɛ di o la yaw kɛla eh sukun kɛla ya in sanfɛ k'a kɛ alayi ɔ o mun kɛra yaw sanfɛ n'o kɛra sukun ye sukun kɔfɛ harifu mun bɛ na o ye kɛsira de ye kɛsira de ni sukun bɛ bɛn ɲɔgɔn ma o kama kalankɛla dɔ y'a ye k'a fɔ ko kuma in alehum hum don nka komi kɛsira yaw mun n'o nana ka kɔn a ɲɛ ni sukun b'o sanfɛ kɛsira de bɛ bɛn o ma o kama olu y'a kalan k'a fɔ ko alehim mun y'a kalan ni him ye o y'a kalan ni nin sira de ye ɔ mun ye eh, dɔnma sira ye minnu y'a kalan alehum olu y'o kɛ ka d'a kan hum de ye lasulu ye hum de ye lasulu ye o la ni hum ye lasulu ye sisan hali n'a tugula ala in na a bɛ taa lasulu la o kosɔn u b'a fɔ ko alehum hakili la i y'a faamuya hum ye dɔmiri de olu hum dɔmiri olu n'i b'a kelen fɔ i b'a fɔ ko hum de mais i t'a fɔ ko him ɔ minnu ko ko hum n'olu y'a kalan olu k'o de ye lasulu ye ka d'a kan him tɛ hum de bɛ yen mun y'a kalan k'a fɔ him o ye kɛsira lana ka d'a kan ko ya mun kɔnna a ɲɛ arabukan na k'a bɛ fɔ nin fɔ cogo de la nin de ye eh, kuma in na cogo ye o la n'a y'a sɔrɔ alimami don mun bɛ kalan sira dɔn a bɛ se ka kalan kɛ kurana kalan sira caman kan ibnu kasiri ka riwaya a b'o dɔn walima abu jafar ka riwaya a b'o dɔn walima qalun ni khalafu ka lakali ye ka bɔ a la n'a b'o dɔn n'a bɛ kalan kɛ la ni o sira dɔ ye a b'a fɔ alehum nka n'a y'a sɔrɔ n'o tɛ f'a bɛ k'a kalan kalan cogo wɛrɛ la a bɛ k'a kalan hafisu ka sira fɛ ɔ a tɛ k'a fɔ ko alehum dɛ an ka hakili to nin yɔrɔ in na voilà donc o de kosɔn n y'a fɔ n ko jaabi in k'a mako bɛ walawalali la a tɛ bɛn ne ye ne ka kalan daminɛ ni hafisu ka sira ye

ka d'a kan n bɛ ka kalan kɛ ni kalan sira min ye o t'a fɔ ko alehum b'a la i tɛ se k'o kate bila nin na donc n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ don alimami don mun bɛ kurana kalan siraw dɔn riwayaw dɔn siga t'a la n'ale y'a kɛ baasi t'a la nka ni mun t'a dɔn fo ka kɛ k'a bɛ bɛn tɛ dɔrɔn kalan sira dɔ don e dun t'o kalan sira in dɔn n'i y'a kɛ haramu don ka d'a kan dɔnnikɛlaw b'a fɔ a ma ko a talifiq talifiq ye jumɛn ye ka kalancogo fila ɲagami ɲɔgɔn na kalan sira kelen kan yani sigida kelen na i ka kalan sira fila ɲagami ɲɔgɔn na o de ye talifiq ye o la o tɛ bɛn cogoya si la ɔ nin ɲɔgɔnnaw la dɔnnikɛla dɔw b'a ye k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ kalan sira mun bɛ mɔgɔw ɲagami seli kɔnɔ k'a cɛ ka ɲi alimami k'i mabɔ a la o kɔrɔ ye jumɛn ye kalancogo dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ seli ka ɲi nka i kɔmɔgɔ a bɛ se k'o wasuwasu i n'a fɔ misaliya bolo ma ni mɔgɔ min k'e bɛ kalan kɛ ni hamza ka kiraa ye ka bɔ kalafu yɔrɔ e k'a fɔ ko ihdina siratal mustaqim siratal n'i y'o kɛ seli tɛ ban fewu ni misiri kɔnɔ mɔgɔ ma ko aa ko alimamu tun bɛ ka kura fɔ bi dɛ ko zirata an ma deli k'o mɛn ka d'a kan olu ka faamuya dan y'o de ye donc o yɔrɔ in na i kɔmɔgɔw ka seli tangani o ye wajibi y'i kan ka tɛmɛ kalansira in kan nka n'a y'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ dɔw de ɲɛma kalankɛlaw don o b'a ɲɛ dɔn kɔrɔnakalannaw don n'e y'a kɛ a tɛ kɛ ko kura y'olu bolo nka a bɛ kɛ ko kura ye mɔgɔ mun bolo ni e ko k'i b'o kɛ a bɛ tasisu bila a ka seli la ka da nin de kan i b'a sɔrɔ sawudiya la u ka lajna dayima lil ifta o ye karari dɔ ta k'a fɔ a balilen don sawudiya misiri bɛɛ la alimami ka seli ni maaw ye ne ka kalan kɛ riwaya wɛrɛ la mun tɛ hafisu ye parce que bɛɛ b'o de dɔn mun na ko walasa tasisu kana kɛ seli kɔnɔna la sheikh abdulaziz bin baz rahimahullah ale ka kumakan bɛ nin na k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ alimami ka kalan bɛ wasuwasu bila mɔgɔw la k'u hakili lasogola k'a ka kalan kɛ ni kalan cogo bɛɛ lajɛlen bɛ mun dɔn walasa mɔgɔw ka seli ka tanga ka d'a kan mɔgɔw ka seli tangani o de wajibiyalen don ale kan ka tɛmɛ a ka kalan cogo yɛlɛmali kan donc nin yɔrɔ in fana n bɛ nin fana fɔ alimami ye ka d'a kan o la nin tigi k'a fɔ a ye seli bɛ ɲɛ ni a ye baasi t'a la mhm. n'alimami don mun bɛ kɔrɔna kalan cogo dɔn mhm. a bɛ kɔrɔna kalan siraw dɔn mhm. kalan sira mun bɛ kalan kɛ nin cogo la a bɛ ka kalan kɛ o la baasi t'a la a ka seli ka ɲi cogoya ka ɲi nka ni mun t'o dɔn fo ale y'a mɛn ten dɔrɔn walima ka fazi bɔ a la o kɔni k'a dɔn k'a fɔ o ta man ɲi ka d'a kan o ye fili don haramuyalen don ka tila k'a fɔ alimamiw yɛrɛ fana ye maaw bɛ kalan sira mun dɔn i ka kalan kɛ ni o ye walasa u ka seli ka to sabati kɔnɔna la o kana bila hakili yɛlɛma yɛlɛma caman na o de ɲininen don e fɛ i ka seli kɔnɔna la dɔnnikɛlaw y'o de fɔ o de kosɔn kaida dɔ u b'a fɔ ko tasaruful imami manutun bi maslahati ra'iyya tasaruful imami manutun bi maslahati ra'iyya kɔrɔ ye alimami ka kɛwali o sirilen don a kɔmɔgɔw ka nafa de ɲinini na tiɲɛ don kɔrɔna kalancogo ninnu k'a dɔn ka ɲi a k'a mɛn fana o ka ɲi nka mɔgɔ min ma se ka hali kelen yɛrɛ dɔn fɔlɔ o bɛ se ka caman dɔn cogo di o la i ka kɔrɔna kalancogo caman kɛ nafa b'o la o ye nafa ye nka mɔgɔw ka seli ɲagamuni mun fana bɛ kɛ tɔɔrɔ dɔ b'o la o la dɔnnikɛlaw ko darul mafsada mukaddamun ala jalbil maslaha yanni nafa ɲinini o ye ko ɲuman ye nka ni tɔɔrɔ bɛ yen ko i ka tɔɔrɔ ɲɔnti k'o de ka ɲi ka tɛmɛ nafa ɲinini kan nin yɔrɔ mun filɛ nin an bɛ nin yɔrɔ in fara a kan nin ye dɔnnikɛlaw ka kumakan ye nin bonda in na an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ sɔrɔba ma caman sɔrɔ a ye faamu caman sɔrɔ ani lamɛnnikɛla tɔw bɛɛ lajɛlen hali minnu ma ɲininkali kɛ nin babu in kan walawalali min kɛra an b'a jigi bɛɛ lajɛlen ye niyɔrɔ sɔrɔ la minnu ye lamɛnnikɛlaw ye hali minnu ye karamɔgɔw ye an karamɔgɔ bɔra k'a walawala cogo min na sisan an b'a jigi alhamdulila bɛɛ ye niyɔrɔ sɔrɔ ɲininkalikɛla an b'a fo k'a barika da k'a fɔ ko nɛgɛjuru labilalen don nin waati in na 77 06 01 01 dɔ bɛ sira fɛ asalamu aleykum warahmatula bisimila naam

o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an balimamuso ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko maa mun bɛ n'ale tɛ se tajwidi la esigi n'o ye kɔrɔna kalan a bɛ kɔrɔna kalan baraji sɔrɔ wa ɲininkali in ye ɲininkali nafamaba ye kosɛbɛ ka d'a kan maa caman bɛ yen a dɔw la kɔrɔna kalanni ka di o ye nka dɔw la olu tɛ tajwidi kiti mun dɔn o b'a to o yɛrɛ bali kɔrɔna kalanni ma k'a sɔrɔ n'o dun debure la o bɛ se ka dɔɔnin kɛ eh, dɔnnikɛlaw ye jaabi mun di o la mhm. o de ye k'a fɔ baasi tɛ a la mhm. maa mun tɛ tajwidi dɔn i balilen tɛ kɔrɔna kalanni ma nka tajwidi kɛli kɔrɔna kalanni na o ye fɛn fɛn mun nakanunen don maa mun sela de nka n'i ma se k'a dɔn i tɛ bali kɔrɔna kalanni ma o ye dalilu jumɛn di o la ala kira ka kuma kan sallallahu alaihi wa sallam almahiru bil qur'ani ma'a safaratil kiramil barara

wane n'a dɔnbaga ye jɔn ye mun bɛ se a kalanko ɲuman na a harifu bɔko ɲuman a ka kalan laseko ɲuman o de a wane a tɛ sigasiga a fɔli la o la nin ye o tigilama ye a ko walladhi yaqra'u alquran nka maa mun bɛ yen n'ale bɛ alkurana kalan wayatata wa huwa alayhi shaqun k'a sɔrɔ kurana gɛlɛyalen don a ma yata wa yatata'tau fihi a nɛn bɛ taa ka segin k'a la lahu ajran ko sara fila b'o tigilama ye o la nɛn tɛ taa ka segin kɛ i bolo kɔrɔna la k'a sɔrɔ n'i bɛ tajwidi kiti dɔn nɛn ka taa ka segin ye jumɛn ye maa mun bɛ yen n'ale bɛ kɔrɔna kalan na

i b'a sɔrɔ ninnu ka lahalaya tɛ kelen hada alladhi yatata'ta'u fihi nka o bɛɛ la a t'a bila ala kira ye misaliya mun da la o de sallallahu alaihi wa sallam fɔlɔ in o n'a ka daraja don ala yɔrɔ fɔlɔ in n'a ka sara don ala yɔrɔ n'o de ye o ni mɛlɛkɛ minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ala yɔrɔ ani ala kan labato mɛlɛkɛw don mɛlɛkɛbaw don ale n'o bɛ daraja kelen na ala yɔrɔ filanan in ala kira ko lahu ajiran sara fila b'a ye sara fila duman b'a ye hadisa sharihabagaw ko ajurul qiraati wa ajurul mashaqqati a bɛ ka mun kalan o sara b'a ye a bɛ ka sɛgɛn mun fana sɔrɔ a fɔli la a ka girin a nɛn kan nka o bɛɛ la a bɛ ka i yɛrɛ karaba k'a fɔ o girinya in k'a b'o sara fana sɔrɔ o kɔrɔ de kɔrɔna kalanna bololankolon tɛ bɔ a la o de kama sheikh abdulaziz bin baz rahimahullah ni ɲininkali ɲɔgɔn dɔ ɲɛsinna a ma k'a fɔ dɔ y'a ɲininka ko ale tɛ se ka tajudi kɛ kɔrɔna la ko ɲala ale kan ka kɔrɔna kalan ko awa k'i b'a kalan i balilen t'a kalanni ma ko ka d'a kan tajudi kɛli kɔrɔna la o kanunen don nka mun ye kɔrɔna kalan o ɲininen don silamɛ bɛɛ fɛ k'i jilaja o kɛli la ɔ ko i bɛ ta i bɛ mun kalan i b'o baraji sɔrɔ a ye ni hadisa kelen in de fɔ a la o cogoya kelen fana na a tilala ka mun d'a kan k'a k'a tigi a tigi k'a jilaja kalanni na kalanni k'a kalan k'a dɔn o t'i bali kɔrɔna kalanni ma ko ka d'a kan ko ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama aw la sɔn hɛrɛ ma mun ye kɔrɔna kalan k'a dɔn ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ lakalan a la ko sheikh abdulaziz bin baz rahimahullah a ye nin fɔ ka fara a kan k'a tigi ladini o ye o la an bɛ nin m'an balimamuso jaabi mun na k'a fɔ i ka kɔrɔna kalan hali n'i tɛ tajwidi dɔn a t'i bali sara sɔrɔli ma a la i bɛ ka se ka mun fɔ o baraji b'i ye ɔ tajwidi dɔnniya i b'i jilaja o fana ɲɛɲinini na k'o fara i bolo kan n'o kɛra alihamudulila i ka baraji bɛ dafa an b'ala deli ala k'an

sariya ka kiti fɔ dɛnnen don ko yɛrɛ ɲɛdɔnni de la ɲala o ni nps ka baara ɲɔgɔnya kɔnɔna la nps de ye yamaruya d'o ma ko k'a kɛ tan wa n'i ye a sara ka ban i bɛ tila k'a di olu b'a sara o don wa wali e yɛrɛ de n'i y'a sara ka ban olu t'a sara o don wa wali hali n'i y'a sara ka ban olu b'a sara o don wa wali namara sara don wa tiɲɛna n tɛ fɛn ɲɛdɔn nin na ka da o kan atawakaf n t'a kiti dɔn a ka fɔ cogoya la tan nin cogoya in na mɔgɔ minnu b'a ɲɛ dɔn a bɛ kɛ cogoya min na a ka o dɔ ɲininka a kiti la walima ne n'a ye ɲɔgɔn lasɔrɔ cogoya wɛrɛ la a ka walawala ɲɛ ka ɲɛ nka k'a fɔ ordonnance kɔrɔ di ka taa ten ɔ ko wari min o kiti ye duman ye n tɛ se k'o dɔn ka d'a kan n t'a dɔn a bɛ di di cogoya mun na wallahu taala alam ala k'an bɛɛ sɔrɔba ma a ka kuma tara ɲɔgɔn ka suguri ko la ko yala ale ye kuma min fɔ fa ma ko yala k'a bɛ don dangadenya kɔnɔ wa eh, ala k'an bɛɛ sɔrɔba ma kuma in tɛ don dangadenya kɔnɔna la a ye bilasiralikan de di fa ma mm-hmm. an b'a fɔ an balimamuso ye k'a k'a yɛrɛ doni fɛgɛya kosɛbɛ a fa ka sunko la ka d'a kan ala kira ka kumakan mɛ sallallahu alaihi wasallam man raa minkum munkaran falyughayyiru biyadi ni maa mun ye waleya cɛjugu dɔ ye k'i k'a yɛlɛma n'i bolo ye o b'a sɔrɔ ni bolo yɛlɛmali se b'i ye fa in lam yastati fa bilisani ni bolo yɛlɛmali se t'i ye i b'a kɛ ni i nɛnkun ye fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al iman ni bolo nɛn yɛlɛmali fana se t'i ye i b'a kɔn i dusukun na kira ko o ye limaniya la lafu dan ye ala kira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam sheikh islam ibn taymiyyah rahimahullah a b'a walawala an ye k'a fɔ wale jugu yɛlɛmali a bɛ kɛ hakɛw de kɔnɔna la o hakɛw fana bɛ segin ka taga maaw ka se cogoya de ma ka ɲɛsin wale in ma maa mun y'i den i den fitinin don n'i ye fɛn dɔ f'a ye n'a ma sɔn a kɛli ma ɲuman na i bɛ se k'a gosi o mara b'i bolo maa mun ye faama ye o fana bɛ se ka dilanni kɛ ni fanga ye o ye o lahalaya ye mun y'i masa ye i tɛ se k'a gosi e dan ye ka bilasiralikan de d'a ma o la n'o se t'i ye ni a kuma ɲɔgɔnya ni se b'i ye k'a bilasira n'i y'a bilasira ni kuma ɲɔgɔnya ye k'o de se b'i ye sariya la jalaki t'i kan tuguni n'a yɛrɛ dun sera hali hakɛ ma k'i ka kuma bɛ na ni tɔɔrɔ de ye i yɛrɛ bali ka bɔ kuma ma o lahalaya in na k'a kɔn i dusukun na sariya la jalaki t'i kan madama i ma far'a kan k'a dɛmɛ waleya jugu la ka ban jalaki t'i kan o la o de kama alahu taala ko alikuranɛ kɔnɔ suratul maida la ya ayuha alladina amanu alaykum anfusakum la yadurukum man dalla idha tadaytum aw maa minnu da ala la a y'aw banba aw yɛrɛ ko ma ɔ n'a y'aw banba aw yɛrɛ ko ma maa mun filila aw kandalen kɔfɛ k'o tigi ka fili t'aw tɔɔrɔ abubakar siddiq radiallahu anhu a ko aya in kɔrɔ ye duman ye maa mun bɛ juguman na n'i bɛ se ka a fɔ a ye n'i y'a fɔ a ye ka ban n'a m'i lamɛn i kana fara a kan e k'i banba i yɛrɛ ko ma i t'i da de k'a to yen n'i b'i seko k'a la i se kɔfɛ i b'i banba i yɛrɛ ko ma ko aya in kɔrɔ ye o de ye o la ale ye mun fɔ a fa ye kuma jugu tɛ ne fa ko k'a fɔ ko dumuni sugurintanya de b'a to ne tɛ sun a ni dugu jɛra a dun bɛna dumuni de kɛ a bɛna daraka dun a bɛna tilela dun ɔ a tɛ o dɔ kɛ fɛn ye wa a y'a bilasira de nka n'a digila fa la a b'a ɲɛfɔ fa ye a bɔn a nin tun tɛ n ka laɲini ye e bɛ yafa n ma ne kɔni n ka hakilila de fɔ n tun bɛ k'i bilasira de n ka laɲini an bɛɛ ka ala ka diɲɛ de sɔrɔ n'o tɛ ne ka laɲini tɛ kuma jugu a bɛ yafa deli a bolo n'a y'o kɛ o ye ɲumanya sira ye

o kɔrɔ ye jumɛn ye seli don mun b'a la ni maa mun ni maa dɔw sɔrɔla k'a seli mhm. a bɛ bin ka bɔ maa tɔw kan ɔ fɛn mun b'o cogoya la sariya ka kiti o kɔnɔna la mhm. o tɛ kɛ i n'a fɔ mun ye faridu ayinu ye k'a wajibiyalen don maa kelen kelen bɛɛ kan o ye kelen a filanan ye mun ye mun ye sukan seli cogoya ye ɛɛ a laɲini belebeleba fɔlɔ ye mun ye o ye ka duwawu de kɛ a kɔnɔna la ka duwawu kɛ a kɔnɔna la ɔ duwawu bɛ k'a kɔnɔ ni mun ye duwawu mun bɛ yen n'o sabatila ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam k'a ye duwawu kɛ n'o dɔ nana awf ibn maliki ka hadisa kɔnɔna la o ye duwawu sabatilen ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o ɲɔgɔn kɛ de o sabatilen don sunnali don su ye nka a kɔnɔna na seli mun bɛ kɛ a la ni kibaru bɛ tigɛ kibaru tigɛlen kɔfɛ i ka kan ka mun de fɔ kibaru ninnu kɔnɔna la fɔlɔ alifatiya bɛ yen maa caman bɛ o de kodɔn k'a fɔ n'i ye kibaru fɔlɔ tigɛ i bɛ fatiya de fili nka ɲininkalikɛla ka ɲininkali sababu la an bɛna don dɔnnikɛlaw ka kuma kɔnɔ k'a se n'o tɛ nin ɲɔgɔnna la dɔnnikɛlaw ko fɛn mun lakodɔnnen don maaw bolo n'o sabatila a kan i ka maaw t'o kan i kana taa dɔ wɛrɛ la n'o tɛ a bɛ se ka mɔgɔ dɔ lafili nka komi a ka ɲininkali na cogoya la an bɛna jaabi di a la sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullah a b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan dɔ la n'i ye a ka fatawal kubura kɔnɔna lajɛ a ko mun ye fatiya kalanni ye sukan seli kɔnɔna la ko dɔnnikɛlaw ka kumakan ye saba de ye a la a fɔlɔ ye jumɛn ye la tustahabbu bihalin a kanunen tɛ i ka fatiya kalan sukan seli kɔnɔ kɔrɔ n'i ko ko allahu akbar i tɛ fatiya kalan mun na olu ko fatiya ye farida seli de jɔsen ye nka sukan seli tɛ sukan seli ye duwawu de ye seli tɛ mm-hmm. mun ye seli dafalen ye ka d'a kan ruku t'a la sujuru t'a la ɔ nin kumakan mun filɛ nin ye

hadisa sanadu mun ka kɛnɛ n'a bɛɛ ye o ye nin de ye o la ɔ muwata kɔnɔna la maliki y'a langali nin cogoya in na k'a fɔ ko nafi a langali ka bɔ abdullah ibn umar yɔrɔ ko a tun tɛ fatiya kalan sukanseli la i bɛ muwata kɔnɔ o de kosɔn olu y'a ye k'a fɔ fatiya kalanni fɛn kanunen tɛ nin ye kɔrɔfɔ fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye qila yajib fiha alqiraa bilfatiha k'a fɔ fatiya kalanni wajibi y'a kɔnɔna la mun na ko ka d'a kan seli don o kumakan in alimamu shafi rahimahullah ani imam ahmad olu taala o taabolo in kan shafi ka madhabu la ani imam ahmad ka madhabu la fatiha kalanni ye wajibi ye ka d'a kan seli dɔ don ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ma fatiha kalan o la seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ma fatiha kalan ɔ ni seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ma fatiha kalan sukan seli ye seli de ye ka d'a kan a bɛ fɔ a ma ko sukan seli olu taara nin taabolo kan shafiya madhabu ani imam ahmad ka madhabu la olu ye fatiya kalanni kɛ wajibi ye sukan seli kɔnɔna la kɔrɔfɔ sabanan ye jumɛn ye k'a fɔ fatiya kalanni sunna don sunna don wajibi tɛ ɔ ni maa mun ye sukan seli kɛ n'i ma fatiya kalan i ka seli ka ɲi ka d'a kan ko duwawu de bɛ k'a kɔnɔna la nin de ye dɔnnikɛlaw ka kumakan saba ye sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullah a ka fatawa kɔnɔna la a bɛ kumakan saba mun fɔ an ye nka nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na mun ka girin nin kɔrɔfɔ in bɛɛ la o de ye k'a fɔ fatiya kalanni o ye wajibi de y'a kɔnɔ mun na an b'o giriya ka d'a kan ibnu taymiya rahimahullah a kɛlen ka nin kumakan ninnu bɛɛ fɔ a tilala ka mun suganti o kɛla nin de ye o kɔrɔ a ye nin de suganti k'a fɔ ko fatiya kalanni

a ye kuma fɔlɔ ni filanan bɛɛ to yen sabanan a y'o de sugandi a ka fatawa kɔnɔna la nka eh, k'a fɔ ko fatiya kalanni sukanseli kɔnɔna la ko wajibi don ibnul uthaymin rahimahullah ale y'o sugandi ibnul uthaymin a ko ko fatiya kalanni janaza seli la seli jɔsen dɔ don ko ka d'a kan ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko seli tɛ maa ye

ani ala y'a wele ko seli o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko su kan seli ye seli de ye o cogoya kelen na ko abudulayi bin abbas ale ye fatiya kalan janaza seli la k'a tilala k'a fɔ ko li taalamu annaha sunna k'aw k'a dɔn k'a fɔ n ye fatiya kalan ka n kan bɔ walasa aw k'a dɔn ko kira ka taabolo dɔ de ye fatiya kalanni janaza seli la nin ye ibnul uthaymin rahimahullah ale ye dalilu mun di a la o ye nin ye o cogoya kelen na sheikh abdulaziz ibn baz rahimahullah a fana ka ɲininkali jaabi dɔ sen fɛ a ye nin jaabi ɲɔgɔn de di a ko ko fatiya kalanni sukanseli la ko wajibi don ko ka d'a kan ko ala kira ko sɔllu kama ra'aytumuni usɔlli a ye seli n'a fɔ a ye ne selitɔla ye cogoya mun na ani ko ala kira ko la sɔlata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko seli tɛ maa ye maa mun ma fatiya kalan i ka seli kɔnɔna la ale ye nin kɛ ka jaabi di a la o la hanabilaw bɛ mun kan o de ye k'a fɔ ko wajibi don i ka fɛn kɛ ɔ ni nin ɲɔgɔnna nana sisan kiti la a ka kan an ka baara kɛ ni fɛn farati tɛ mun na farati tɛ jumɛn de la i ka fatiya kalan hada huwa al ahwat farati t'o la wajibi don wajibi tɛ o n'i y'a kalan kaban a banna o ye o bannen ɔ ni maa mun fana ye baara kɛ ni madhabu dɔ wɛrɛ ka kumakan ye i k'a dɔn k'a fɔ fili t'i ka baara la minnu ko k'a kanunen tɛ ka fatiya kalan ni malikiya b'o la ani abu hanifa ka madhabu ka da abdulayi ibn umar ka kuma kɛwali kan nafi ye mun lakali a ye n'a bɛ muwatta kɔnɔna la minnu taala o taabolo kan o tɛ fili la o la su kan seli kɔnɔna la o bɛ dugawu dɔrɔn kɛ su ye ni mun y'a kɛ ten i ma fili kɛ ɔ ni mun yɛrɛ fana dun ye a kalanni kɛ wajibi ye fatiya kalanni kɛ wajibi ye i ma fili kɛ ni mun yɛrɛ fana y'a kɛ sunna ye o fana ta tɛ fili ye ka d'a kan dɔnnikɛlaw ka kumakan fɔra ɲɔgɔn kɔ nin cogoya de la wa bɛɛ lajɛlen n'i ka dalilu don an b'ala deli ala k'an bɛn sawaba ma farati tɛ mun na i ka fatiya kalan farati t'o de la o la kabaru fɔlɔ kɔfɛ i bɛ fatiya kalan filanan kɔfɛ i bɛ sɔli kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam sabanan kɔfɛ i bɛ dugawu kɛ su ye nin de naaninan kɔfɛ n'a y'i diya i bɛ dugawu kɛ walima n'a y'i diya i tɛ dugawu kɛ nin fana ye fɔɲɔgɔnkɔ yɔrɔ ye dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ nin ye détail ye ka di masala in na nka ni dɔnnikɛlaw ka eh, kɛnɛw tɛ wali ni dɔnni ɲininaw ka kɛnɛw tɛ kuma dɔ la nin détail dɔw dili a bɛ se ka ɲagamu di mɔgɔw ma o ka diina cogoya la n'i y'a fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn nɔgɔya la fatiya kalan i ka sɔli kɛ kira kan ka dugawu kɛ su ye o ka nɔgɔ ka tɛmɛ i k'a fɔ fatiya kalan t'a la n'i y'o fana fɔ o fana b'a dama ko wɛrɛ de la nka dɔnni bonda la nin ye dɔnnikɛlaw ka kiti ye i n'a fɔ ibnu taymi rahimahullah a y'a fɔ cogoya min na a ka fatawa kɔnɔna na wallahu taala alamu wa ahkam ɲininkali laban an bɛ nafila seli walima kuranɛ kalan walima zikiri e jɛɲɔgɔn dalen b'i kɛrɛfɛ silamɛya b'a ɲini silamɛmuso fɛ a k'a fari sutura cogoya min na o suturalen tɛ ko yala o bɛ fɛn kɛ e ka nafila baara ninnu kɛli la muso ka suturabaliya ka sɔrɔ cɛ ka wuli su dugutila fɛ a ka nafila seli la ka muso dalen to a ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ a dun suturalen tɛ a tɛ foyi kɛ i ka nafila seli la dɔnnikɛlaw ye dalilu ta ka bɔ ala kira ka kɛwale la sallallahu alaihi wa sallam aisha tun b'a lakali hadisa kɔnɔna la ko ale tun bɛ da so kɔnɔ kira bɛ wuli nafila seli la ni ala kira bɛna taa sujuru la wagati min na ko kira b'ale kɔri ni kira y'ale kɔri a b'a sen kuru kira bɛ sujuru kɛ n'ale tilala ala kira mana bɔ sujuru la ale b'a sen segin a nɔ na o la u ye nin kɛ dalilu ye k'a fɔ ko nin b'a jira k'a fɔ eh, muso hali n'a suturalen tɛ cɛ ka nafila seli a kɛrɛfɛ sariya la foyi tɛ a la hali n'a y'a sɔrɔ a dalen don ka d'a kan aisha tun bɛ kɛ sunɔgɔ de la kira jɔlen don ka mɛn fo n'a bɛ taa sujuru la kira b'a kɔri ni kira y'ale kɔri ale b'a sen kuru ni mɔgɔ dun bɛ sunɔgɔ la ka ban i seko t'i yɛrɛ la i fari cogoya o t'i ka sago la tuguni donc o kama dɔnnikɛlaw y'a ta ka bɔ nin kɔnɔ i n'a fɔ ibn Uthaymin rahimahullah k'a fɔ ko nin b'a jira k'a fɔ i ka seli so kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ mun suturalen tɛ a tɛ fɛn k'i ka seli la ko ka d'a kan mɔgɔ min dalen don sunɔgɔ la a bɛ se ka kɛ a fari bɛ bɔ walima fɛn wɛrɛ bɛ kɛ ala kira tun b'a kɔri sallallahu alaihi wa sallam i n'a fɔ u ye nin fana kɛ dalilu ye k'a jira k'a fɔ ni cɛ magala a muso la k'a sɔrɔ a bɛ seliji la walima a bɛ seli la ni magaɲɔgɔnya in ma dabɔ damu ta kama k'a tɛ fɛn k'i ka seli la a tɛ fɛn k'i ka seliji la o cogoya kelen na a dɔw la muso tɛmɛtɔ la i kɛrɛfɛ a fari bɛ maga i la walima e yɛrɛ bɛ kɛ a dalen bɛ k'i kɛrɛfɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ taa sujuru la i bɛ se ka maga a la i bolo bɛ se ka maga a la k'a sɔrɔ i ka laɲini tɛ k'i b'a fɛ ka magaɲɔgɔnya damu ta sira fɛ u y'o kiti bɛɛ ta ka bɔ nin hadisa kelen ye nin kɔnɔna la o la an b'a fɔ n balimakɛ ye ko a selili ka muso dalen to a kɛrɛfɛ o tɛ fɛn kɛ a ka seli la nka mun cɛ ka ɲi ka tɛmɛ nin bɛɛ kan a kelen kana seli dɛ a k'a muso lakunu u ka seli ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ma hinɛna cɛ la cɛ mun bɛ wuli dugutila fɛ ka nafila seli ala ye a b'a muso lakunu n'a y'a dɔn ko sunɔgɔ b'a muso ɲɛ la a b'i tɛgɛ su ji la k'a kɛ k'a muso ɲɛ la jɔsi n'a ye muso ka wuli o ka fara kan ka seli ala ma hinɛna muso fana la muso mun fana bɛ wuli nafila seli la a b'a cɛ lakunu a nɔfɛ n'a y'a dɔn ko sunɔgɔ b'a cɛ ɲɛ la a b'a tɛgɛ su ji la k'a cɛ ɲɛ jɔsi n'a ye nka n b'a dɔn bi ni muso tora k'o kɛ kɔnba kɔnba caman bɛ kɛ dɛ Ah, karate karate karate karatekɛla caman b'a ka kɔnba kɛ muso l'o yɔrɔ la nka kira de sallallahu alaihi wasallam ni ala kira ka yamaru de sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan diɲɛ furu o ye furu tɔkajɛ de ye san damadɔ dɔrɔn na a b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ nka lahara furu o de ye furu tutu ye a ka ɲɔgɔn dɛmɛ lahara donni na lahara alijinɛ sɔrɔli la lahara lafiya sɔrɔli la o de ye lafiya yɛrɛ yɛrɛ ka tɛmɛ diɲɛ ta in kan nka kira ka kumakan de ye nin ye kira ye dugawu kɛ cɛ ye cɛ mun b'a muso lakunu a ye dugawu kɛ muso fana ye muso mun fana b'a cɛ lakunu an b'ala deli ala ka nin kɛko ɲuman nɔgɔya cɛw ni musow ye